In Aristanisi sa sede de sa asl unica regionale, in Tàtari sa sede de s'azienda Emergenzia e Urgenzia paris a s'azienda ospedaliera sanitaria, in Casteddu s'àtera azienda ospedaliera universitaria affiancada dae s'azienda Brotzu paris a su microcitemicu oncològicu, in Nùgoro sa rete de arta ispecializatzione intre s'ispidale Santu Frantziscu e su sanatòriu. Totu custu segundu s'acordu fatu erisero dae su centru-sinistra chi at a èssere a fundamentu de s'aprovatzione de su disinnu de leze de sa Giunta regionale chi istituit sa Asl ùnica. Un'acordu chi depet parare fronte a sas cuntierras chi diant pòdere naschire in Àula pro neche de su centru-destra, contràriu a su provedimentu de sa maggioràntzia. Sa riforma at a mudare meda sa geografia sanitària de sa Sardigna pro arribare a minimare su dèpidu de sa sanidade, pro su cale eris puru sa Corte de sos Contos at brigadu sa Regione. Partinde in su territòriu sos òrganos diretivos de sa Asl regionale si evitat peri chi totu su podere abarret in sa Tzitade metropolitana de Casteddu in perìculu de afundare s'economia de s'Ìsula. Torrande a Nùgoro, si a beru s'at a fàghere sa rete intre sos duos ispidales, s'at a reconnòschere s'etzellèntzia in campu mèdicu de sa Tzitade barbaricina e diat èssere meda de prus de su chi si fit pessande in printzìpiu cando sa riforma previdiat su 'e tres polos sanitàriu sardu. Si in Itàlia s'ispesa pùblica est fora de setantabator vìrgola tres miliardos de euro, in Sardigna arribat a tres vìrgola bator miliardos, chin unu gastu per òmine de pagu prus o mancu duamiza euro. A lu nàrrere est sa 'e tres relatas ammaniada de s'Ufìssiu Istùdios de Confcommèrciu Sardigna chin sos datos Istat, presentada in Roma in sas dies coladas. In mèdia in Itàlia cada abitante gastat a s'annu dua miza novichentos trintasete euro pro benes e servìtzios de sas amministratziones locales, de custu tantu prus de su sessanta pro chentu si che lu mànicat su setore sanitàriu, mentres su doighi vìrgola tres pro chentu est destinadu a servìtzios pùblicos generales. In Sardigna s'ispesa pro cada sardu est de tre miza setechentos setantabator euro, de sos cales dua miza e sessanta petzi pro sa sanidade. Si sos matessi servìtzios los aian erogados in Lombardia, sa regione prus virtudosa, sos sardos aian ispesu mille seschentos novantunu euro per òmine, In Sardigna, duncas, cada sardu ispendet in prus dua miza e otantatres euro. Biende custos datos, nat su presidente de Confcommercio Sardigna Alberto Bortolotti, est craru chi tocat de minimare sos gastos pro pònnere su dinare in servìtzios pùblicos de calidade. Batire sa cuntentesa e s'emotzione de sa mùsica in unu locu de suferèntzia e de dolore, un'ispera de luche pro sos patzientes de s'Hospice de su Sanatòriu de Nùgoro, ma fintzas pro sos familiares e pro su personale sanitàriu, est custa sa punna de su concerto noturnu estivu chi duos artistas nugoresos ant a fàghere in su parcu de su Sanatòriu, su mastru Battista Giordano e su sopranu Paola Puggioni. Unu cuncertu pro pianoforte e chitarra chin musicas de Giuliani, Schubert, Giordano, Duarte, chi at a comintzare jòvia a sas nove e mesa de sero e chi est istadu presentadu custu manzanu. A sa cunferèntzia istampa bi fin Mario Palermo, commissàriu istraordinàriu de sa ASL, Maria Carmela Dessì, diretore sanitàriu, Salvatore Salis, diretore de s'Hospice, sos mastros Battista Giordano e Paola Apuggioni, Su commissàriu Palermo e sa dutoressa Dessì ant faeddadu de s'importàntzia de s'initziativa chi est in s'àmbitu de unu progetu de umanizatzione de sas curas chi si faghet in unu locu de suferèntzia ma fintzas de ispera. Su diretore Salis at nau chi custu cuncertu apertu a totu sos citadinos cheret peri informare supra s'atividade de s'Hospice e su diritu de su patziente a non patire e a ritzìvere curas palliativas adeguadas. Sa ASL a cabu de s'istiu at a afiancare a s'Hospice un'istrutura destinada a sos familiares de sos patzientes. S'arribat fintzas a chentu euros in prus pro mogher in agustu. A lu nàrrere est Ugo Cappellacci, coordinadore regionale de Forza Italia, faveddande de sos aumentos de sas tarifas de sa Tirrenia, Pro cussu at depositadu un'interrogatzione e una motzione in Cussìgiu regionale. Cappellacci mustrat sos aumentos provande a fàghere sos billetes pro una famìlia de duos mannos e unu pitzinnu minore chin sa màchina e sa cabina. Pro prima die de agustu si colat dae chimbichentos bintichimbe èuros e novantasete tzentèsimos a seschentos trintunu èuro e novantasete tzentèsimos oje.

Chie si siat lu podet aberguare, nat Cappellacci, a pustis de sa binchida nostra in sa Corte Custitutzionale chin sa sentèntzia chi at istabiliu chi sa Sardigna depet partecipare a sas detzisiones in matèria, tocat de torrare a picare in manos sa Conventzione. Prus de un'annu faghet, esighit Cappellacci, chi cando fit guvernadore aiat peri fatu naschire sa Flota Sarda, su Cussizu at aprovadu un'òrdine de traballu ue si pediat a sa Giunta Regionale de monitorare sas tarifas, de non permìtere su monopòliu e de èssere presentes in sa polìtica de sos cullegamentos marìtimos. Dae tando, concruit Cappellacci, amus bidu petzi su mudore de su presidente Pigliaru e sas promissas chentza profetu de Renzi e de Onorato in su palcu de sa Leopolda duamiza e bindighi, sos resurtados los podene bier totus. Chin sa cunfirma de Alessandro Cadao arribada eris sunu chimbe sos giocadores de su Nùgoro de s'istajone colada chi an a èssere allenados dae Marco Mariotti in su campionadu de Serie D. Cadao at a giocare paris a Valerio Frasca, Giovanni Tupponi, Salvatore Del Sole e Simone Bezziccheri. Su Nùgoro duncas cheret àere unu grupu de professionistas bravos pro annànghere àteros giocadores de valore pro poder fàghere unu campionadu trancuillu e esser prontu a parare fronte a cale si siat iscuadra chi cheriat arribare prima. Cadao est istadu unu de sos giocadores chi s'allenadore Mariotti at fatu giocare in totu sos ruolos, mudande sa positzione sua prus de una borta fintzas in s'interi de sa matessi partia. In custas oras sa sotziedade nugorese est sighende a cuntratare pro cumpletare s'orgànicu. Sunu medas sos zòvanos de sa provìncia de Nùgoro chi an a aprodare a sa sotziedade chi cheret torrare a èssere una vetrina pro totu cussos zòvanos de talentu comente fit a su tempus de Virdis e de Zola chi an fatto s'istòria de su fùbalu sardu e non petzi sardu.